An Tigín, bunaithe ar an ghearrscéal 'The Cottage' le Patricia Scanlon. Jack Ward is ainm dom agus tá mé ceithre scór bliain d'aois. Is dóigh liom é, pé scéal é. Bhí an méid sin páistí ag mo mháthair gur dheacair di cuntas a choinneáil ar na dátaí breithe. Tá na páistí go léir imithe anois ar shlí na fírinne. Cónaím anseo i m'aonar. Cheannaigh mé an teach seo agus giota beag talún caoga bliain ó shin. Tá tigín beag eile taobh leis. Is tithe leathscoite iad. Tá drochbhail ar an teach eile agus níor bhac mé leis. Níor ghá dom. Tá mé lánsásta cónaí liom féin. Caithim an lá ag útamáil thart agus is minic comhluadar agam istoíche. Cé nach bhfuilim saibhir tá mo sháith agam. D'éirigh mé as an obair nuair a bhí mé trí scór is a deich. Ní raibh a fhios ag an saoiste cén aois a bhí mé ag an am. Bhí an t-olcas ar mo dhroim. I dtosach báire bhí sé deacair orm an lá a líonadh. Thiomáininn go dtí an baile mór gach re lá ag spaisteoireacht thart. Dhéanainn dreas beag siopadóireachta agus chaithinn cúpla uair sa leabharlann. Anois is arís D'ól mé pionta i dTábhairne Uí Bhroin. Chun an fhírinne a rá, ní raibh mé ró-thugtha don ól ariamh. Cúpla bliain ó shin, theip an tástáil súl orm, agus bhí orm brath ar gharnia síob a thabhairt dom. Chuir sé in iúl dom go gcosnódh sé €20 gach uair. Caitheann sé a lán ama in oifig an gheallghlacadóra agus ní fheicim go mbíonn an t-ádh leis. Is minic scéalta ar an nuacht faoi ionsaithe tí. Tá cónaí ormsa ceithre mhíle ón mbaile agus níl teach ar bith gar dom seachas an tigín folamh béal dorais. Nuair a bhí mé níos lúfaire, Bhí gránghunna agam don bhfiach. Tá sé agam fós, ach ní fhéadfainn é a úsáid ar dhuine daonna, fiú dá mbeadh sé ag tabhairt fúm. D'éirigh mé imníoch agus faiteach agus smaoinigh mé árasán a cheannach sa mbaile mór. Maidin amháin, tháinig fear go dtí an doras. Bhí suim aige an tigín follamh a cheannach. Bhí an teach ansin gan duine ann le trí bliana. Gníomhaire eastáit a bhí ann, agus ceannach is díol tithe an obair a rinne sé. Dhiúltaigh mé agus thosaigh sé do mo mhealladh. Thairg sé praghas maith dom. Ní raibh suim agam ann. D'inis mé dó gur thógálaí mé agus go raibh sé ar intinn agam deis a chur air mé féin. Chuir mé an ruaig air faoi dheireadh agus ní raibh sé sásta ná leathshásta. Tamaillín ina dhiaidh sin, tháinig lánúin óg chuig an doras. Bhí iníon óg ghealgháireach sa naícharr. Joe agus Sarah ab ainm dóibh. Chraitheamar lámh agus chuir siad an cailín óg Niamh in aithne dom. Nuair a chuala siad gur liom an sean teach folamh, d'iarr siad orm an dtabharfainn dóibh é ar cíos. Ba chuma leo an cruth a bhí air. Bhí orthu cíos ard a íoc sa mbaile mór agus bhí sé dian orthu. Cé go raibh an bheirt ag obair ní raibh an banc sásta morgáiste a thabhairt dóibh. Thaitin siad liom ó thús. B'fhearr le déagóirí iad. Bhí siad ar a ndícheall clann a chruthú agus sásamh a bhaint as an saol, ach bhí an saol ina gcoinne. Ba léir gur thug siad grá dá chéile agus bhí mé in éad leo. Thugas féin grá lá dem shaol ach cailleadh mo ghrá-gheal den eitinn. Mhínigh mé nach raibh an teach oiriúnach go raibh droch-chuma air, nach bhféadfaí é a dheisiú. Ghabh siad buíochas liom agus d'imigh siad, ach thuig mé go maith an díomá a bhí orthu. Ba ghearr gur tháinig an garnia go dtí an teach. Ar chas tú ar lanúin óg ar do shlí? a d'iarr mé. Chas. Tá siad ina gcónaí sa mbaile, agus íocóirí na tíre ag íoc as. Nach breá flaithiúil an tír í. Cogar mé, cé atá ag íoc as? Muid féin, muide a íocann cáin. Níor íoc tusa cáin i do shaol, seachas an cháin a thugann tú don gheallghlacadóir. Ghabhamar thar an bheirt leis an gcarr agus muid ag tiomáint i dtreo an bhaile. Bhí an fiche euro ina phóca ag an bpuntar. Ar fhilleadh abhaile dom an oíche sin, shuigh mé isteach sa seanteach folamh agus thug mé sracfhéachaint air. Bhí an díon sách slán. Bhí urláir, doirse agus fuinneoga nua riachtanach. Bhí gá le plástar ar na fallaí agus insliú. Ní ghlacfadh péinteáil laistigh agus lasmuigh rófhada. Conas a tharla nach ndeachaigh mé i mbun oibre roimhe seo, in áit a bheith díomhaoin gan aidhm? Bhí an bheirt leis an leanbh greanta ar m'intinn. Chuaigh sonas an linbh agus a meangadh gáire go mór i gcion orm. Chuir mé scairt fóin ar chara liom a bhí ina chónaí sa mbaile. Tá sé níos óige ná mé. An mbeadh suim aige sa tionscadal a bhí ar intinn agam? Bhí, cinnte. Amhail mé féin, bhí sé scortha agus bhí an saol ina stad aige. Thabharfadh an maisiú tí dóchas agus cuspóir dó in áit dul i léig ag fanacht ar an mbás. Ní raibh easpa airgid orm agus thosaigh mé lom díreach ar an obair. D'ordaigh mé gach a bhí uaim don obair agus thosaigh an bheirt againn le fonn agus díogras. D'oibríomar gan stad gan staonadh ar feadh trí sheachtain. Chuala roinnt dár gcairde cad a bhí ar siúl againn agus thug siad lámh chúnta dúinn. Nuair a bhí deireadh leis an obair, bhí cóisir bheag againn sa teach athchóirithe. Tae agus ceapairí sa chistin nua, cúpla deoch ar an fhoireann nua troscáin sa seomra suite. Thug mo gharnia cuairt orm roinnt lá ina dhiaidh sin. Bhí imní orm, ar seisean, go raibh tinneas ort. Níor ghlaoigh tú orm le mí anuas. Caithfidh nach raibh tú róbhuartha nó ghlaofá ormsa, arsa mise go searbh. Chuala mé go raibh tú gnóthach ag deisiú an tseantí. Bhfuil tú chun é a dhíol? Tá. Tháinig aoibh air, é ag smaoineamh ar an sparán airgid a thiocfadh chuige ar mo bhás. Cad a bhfaighidh tú air? Gheobhaidh mé a luach. Bhí a fhios ag mo chara cá raibh cónaí ar an lánúin óg agus d'iarr mé air bualadh chucu agus a inseacht dóibh gur mhian liom caint leo. Tháinig Joe agus Sarah amach ar an toirt agus an t-iompróir á thiomáint acu. Bhí áthas orm féachaint ar an leanbh álainn soineanta arís. Bhí mé ag fanacht leo ag doras an tseantí. D'fháiltigh mé isteach iad. Leath a súile ar Sarah agus stad a hanáil. Sheas Joe ar a clé is ar a deis gan fhocal. Labhair Sarah faoi dheireadh. A thiarcais, tá sé go hálainn. Dúil mo chroí. Brionglóid. Aisling do-fhaighte. Rinne tú gaisce, arsa Joe. Ach cén fáth go bhfuil tú á thaispeáint dúinne é? Mar is libhse, an bheirt agaibh agus Niamh álainn, é. Ní thuigim. Ar an mbord romhat tá cáipéis. Is gníomhas an tí é. Faigh peann agus cuir d'ainm leis, bhur dtigín féin, gan chíos, saor in aisce. Bhí drogall orthu ar dtús. Caithfidh go raibh earráid de shórt éigin ann. An raibh an seanfhear ag rámhaillí? Féach, a chairde, arsa Jack, táim im aonar i mo theach, faitíos orm go mbeidh briseadh isteach nó ionsaí tí. Agus sibh sa tigín beidh comharsana agam agus suaimhneas croí. agus tabharfaidh sé sású mór dom Niamh a fheiceáil ag fás aníos agus an spás aici chun imirtha.